tiyamike mulungu wakumwamba abale ndi alongo ndikulandireni mlongo wanga tilandirenso mpingo wa mulungu madzulo ano chigawo chakumadzulo a tsiku la lero ndikuyamba ndikuti ndikulandireni mlongo wanga chifukwa pali funso pano lochokera kwa mchemwali wina limene akufuna kudziwa zimene zikum'chitikira kawirikawiri akunena kuti akakhala pansi payekha, m'malo molankhula chilungamo akumalankhula bodza. m'malo moti akayimbire Mulungu akuyimbira satana koma ali ku tchalitchi ndikukonda kutukwana nthawi zonse ndipo ngakhale mamuna wanga akamabwera kunyumba Sindikumamuona ngati wachilungamo. Nthawi zonse ndikumangom'peza zifukwa kuti wachimwa penapake, ndipo ndiye kuti pamenepa kulongolola ndi kumene kukumakhala breakfast yanga. Lunch ikumakhala kulongolola, supper ikumakhala phokoso. Ngati tikhale ndi dinner pakumakhala phokoso pamenepa ndikutanthauza kuti pamene ndikhale ndi mwamuna wanga nthawi zonse phokoso ndiye ndiudabwa kuti chikundichitikira ine nchani ndithandizeni achimwene m'makachisi ndayesa zikukanika mpakatu ndikumafika pakuti ndikalowa mtchalitchi kumuona mtsogoleri church elder Iye akunena zabwino, ine mu mtima nutukwana, tamuoneni zakutizo, chakuticho, chidakhala apa m'malo mokhala apa. Ngakhale abusa. Inde ngakhale pakati pa azimayi anzanga. N'dali wa Dolika koma panopa n'naona kuti kuli bwino ndingosiya chifukwa ku Dolikako osagwirizanatu ndi anzanga. Nthawi zonse kunankhula izi kupeza zifukwa izi. Pakatipa mpaka ndinayamba kuanamizira abusa kuti akundinyenga koma chilungamo m'busayo sadandinyenge ayi kufika poti ndimaganiza zoti ndikampereke kwa akazi wache ndi kwa ampingo kuti abusa amafuna undigona mmati nkanene kuti anandigona. Koma zonsezo zinali zakuti sizowona, zongotuluka mumtima mwanga nde ndiudabwa kuti mpaka maganizo achoncho kuti mpaka ndiyambe kuyipitsa anthu a Mulungu kuti andipanga chakuti koma sadandipange nchani mtumiki wa Ambuye Twaibu ndithandizeni ndiulakalaka nkadasintha khalidwe limeneli choncho chemwali ndikulandireni mwachidule Ndiyamba ndi kukuyankhani kuti funso lanuli likundikumbutsa phunziro la mayenje 18 kumene ziwanda zimakhalako limene mmene ndinkafotokoza sindinafikire pa muyezo weniweni wotambasula ena mwa mayenje amene ziwanda zimakhalako. Lero ndikuyankhani kudutsa ku yankho lophunzitsa za maenje ndikutengerani dzenje limodzi, limene pa ulendo umene ndidayenda ndi satana mdierekezi pa nthawi imene ndinkamutumikira akundionetsa ena mwa maenje amene ziwanda zimakhalako, adandionetsa dzenje pakati pa nambala 16 ndi kuti ndi 17. Tamverani. Limodzi mwa maenje amene Satana Mdyerekezi adandiwuza kuti kumakhala kwa anthu ache, kumakhala kwa atumiki ache, adandilongosolera dzenje limene ndi mtima wa munthu, kapena kuti dzenje namba 17 ndi munthu. Now, nkamalankhula za maenje, ndidanena kuti Mayenje 18 ndi amene ine ndinachita mwayi kukaona, koma ziwanda sizimakhala ku mayenje 18 okhawa. Ziwanda zimapezeka malo osiyanasiyana ku dziko lonse lapansi kumene izozo zasankha, ena ndi permanent zimakhaliratu konko ena zimangopezekapo kwina zimangopita kokangocheza nkubwerako amakhala kuti ndi maenje. Pakatipa tidafotokoza kuti lina mwa dzenje limene ziwanda zimakhala ndi kumanda. Tidafotokoza nkhani imeneyi koma pakati pa maenje onsewa ngati pali dzenje limene ineyo lidandichititsa mantha, satana akundilondolera kuti kumphanga kwina kumene kampani yakugwa pamodzi ndi ine imakhala ndi kwa munthu Ndazizimuka kwambiri kuti mwa munthu mungakhalenso dzenje lakuti ziwanda mpaka nkupeza malo nkukhala. Koma ee, kwa munthu ndi dzenje kutereku zizindikiro zimene inuyo mukuonetsa ndi zimene ife tikuphunzira demonology ziwanda tinkaphunzira kuti tikamayenda pakati pa anthu ena pakachisi kaya pa organization pa kampani pamudzi, pa banja, nzotheka kuti mukadzaona izi zikutuluka m'mitima ya anthu, ziwanda zimakhala mkati mwa munthu ndipo munthu ndi dzenje lina pakati pa maenje 18 amene ziwanda zimakhalako. Koma kunena kumene ziwanda zimakhala pochotsa maenje 18 wa, Tidakhalapo kumudzi, takhala tikuona padziwe pakutuluka dona. Mwina mukapita kunkhalango ina mumakaona zizindikiro zosiyanasiyana. M'zaka zathu tazionapo zimenezi kupokumana n'zinthu zina zimene zimapezeka malo olekanalekana. Now, pamenepa padzafunika kusiyanitsa bwino ngati mpata tidzaupeze pakati pa mizukwa ndi ziwanda. Koma lero ndikufuna ndinene kuti ndi dzenje pali pakati pa maenje 18 aja dzenje lina limene ziwanda zimakhalako ndi dzenje limene ndi munthu. Munthu ndi limodzi mwa ma pit of hell kumene ziwanda zimakhalako ndi kwa munthu. now lero mundimve kuti ndilitenge limeneli ngati phunziro zakuti dzenje munthu zakuti pakati pa anthu m'mitima ya anthu namonso ndi dzenje limene ziwanda zimakhalako angakhale bible kupyolera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, adaphunzitsa zomwezi. Ndili ku chipembedzo cha Satana, ndinkadziwa kuti munthu ndi limodzi mwa maenje akumidima. Munthu amatha kukhala dzenje la kumidima. Ndipo munthu akadzikhazika yekha, Satana namusankha, ziwanda zilowamo nkumakhala momwemo, osati zongopita kukachita ntchito yake nkutuluka, koma kumakhala momwemo, pamakhala zizindikiro. Ndiye zina mwa zizindikiro kuti limeneli ndi dzenje limene ziwanda zimakhalako ndi zimene chemwali mukuzifotokozazi. Ngakhale ntati ndilekere pomwepa, Mapemphero, Ndipemphe pano kuti mpemphere ndi inu pamodzi ndi abale amene angamvere. Ndikukupempherera iweyo, mchemwali wanga, kuti ziwanda zitulukemo chifukwa iweyo ndi dzenje la kumidima. Anzangawa adachita tsoka kukwatira dzenje la kumidima, kukwatiwana m'dzenje la kumidima. Iweyo, kaya ndiwe dzina lanji,

kumene nkhwimba zimagonako, mapanga ang'onoang'ono amene amayendayenda, ma movable pit, amene angapezeke ku kachisi lili dzenje, angapezeke pa msonkhano lili dzenje, angakhale ndi mwayi wokwatiwa mpaka kukavekedwa ring'i lili dzenje ngati mmene mudachitira inu chemwali mpaka kupezeka nawo mkatikati mwa gulu la adolika, kadzenje koma kali pakati pa dolika. Sakumva munthu, kadzenje koma kali pakati popembeza, kamapembeza, ziwanda zimabisala ndikulilola thupi lache likapembeze ndiye likabwereko. Chimenechi ndicho chimene chimandiliza kwambiri kuti kodi pakati pa anthu opemphera tikamasonkhana chimatiphonya kuti ichi kuti ziwanda zikatiderere mpaka pakachisipo nkumakapembeza nafe limodzi ife tili pompo, ana a Mulungu tili pompo. Chavuta ncha, tiyenera kuti ifenso tisakesake nkhope ya Mulungu kuti pazikhala chizindikiro cha mizimu. Ndi mphaso adaiperekanso. Pakati pa mphaso zimene zinaperekedwa pa Eklezia anaperekaponso mphaso ya chizindikiro cha mizimu. Now. Ine lero mu phunziroli ndichita ndi zinthu ziwiri. Ndichita ndi chidziwiso chimene ndadziwa ndili ku chipembedzo cha Satana komanso ndichita ndi chizindikiro cha mizimu kupyolera pamene ndatembenuka mtima ndiyo mphaso ina imene Ambuye akupitilira kundipatsa kuti ipitilire kuphatikiza ndi chidziwiso chimene ndaphunzira. Tamverani ana a Mulungu. tamverani tamverani bible tili ndi ambuye wathu yesu khristu amene atabwera ku dziko lapansi pakati pa maenje amene ziwanda zimakhalako limodzi mwa dzenje limene yesu khristu sanabise koma kuneneratu kuti ilili ndi dzenje limene satana mdierekezi pamodzi ndi ziwanda zache zimakhalako analoza kuti munthu ndi limodzi mwa dzenje. Tsono amene mumalitsatira phunziro limene lija lero mudziwe kuti dzenje number 17 ndi inuyo ndi munthu. Tiyeni timulondole Yesu amene akuyamba kutionetsa dzenje limeneli. Ndikuyankha funso kuchoka kwa amama amene akuti afika potopa ndi zintchito zimene zikutuluka mkati mwawo ndi dzenje chemwaliwo la satana mdierekezi it's a pit of hell dzenje lakumidima kutere kuti ziwanda zimagona mkati mwawo ndi zimene mukumvazi tiyeni tiwerenge malemba tiyambira zimene yesu khristu ndi amene adayamba kutiwululira mu chipembedzo chathu cha chikhristu za dzenje limeneli Tiyeni tioneni chapter number 9 cha Mateyu ndipo tidzawerenga vesi yake ya nambala 4 mu chaputa chimenechi. Tiyeni tiyambe kuwerenga. Ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, Chifukwa chanji muli nkuganizira zoyipa m'mitima yanu? mulimve funso. Yesu akupita pakati pa ophunzira asonkhana gulu lachoka kumene likadakhalako ndiye lidasonkhana pamene padali Yesu. Ankakamba nkhani imeneyi pakati pa msonkhano umene udamusonkhanira atafika ku kaperenawo ndiye akuti ku kaperenawoku ankakachiza munthu wamanjenje okhala ku kaperenawo ndipo yesu analowa m'ngalawa naoloka nadza ku mudzi kwawo Ndipo onani, anabwera naye kwa iye munthu wamanjenje wakugona patchika, ndipo Yesu, pakuona chikhulupiriro chawo, anati kwa odwalayo, Limba mtima, mwana, machimo ako akhululukidwa. Ndipo onani, ena, alembi, ananena mumtima mwawo, Uyu achitiranji Mulungu mwano? Mwaimva nkhani? Yesu wafika pakati pa ena mwa anthu amene adamuzungulira Yesu Khristu, amene adamumva Yesu akumkhululukira machimo odwala wa ku Kaperenawo, M'malo moyang'ana matenda akwa munthu wa ku Kaperenao, Yesu akuona machimo amene anali mumtima mwa wodwala wa ku Kaperenao, chifukwa mumtima wake wa munthu mumakhala nthenda ndiye mumakhala machimo. ndiye pakati pa matenda ndi machimo chimene yesu amachita nacho nyasi pakati pa munthu ndi tchimo ndiye adaona kuti sizabwino kuchosa tchimo sizabwino kuchosa nthenda nusiya tchimo mwachimenechi yesu atafika kwa wamanjenje wa ku kaperenawo akumkhululukira machimo Ndiye, pokhala kuti chiphunzitso cha Ayuda chinkakhulupirira kuti machimo amene amakhululuka m'Mulungu yekha ndi ansembe amene adayikidwa pakati pawo, pokhala mwa Yesu mukutuluka mawu akuti ndamkhululukira machimo, ndiye iwowa adaona kuti umenewu ndi mwano Koma zimenezi sizinkatuluka kukamwa kwawo, zidali m'mitima yawo. Ndiye vesi namba 4 akuti, Ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, Chifukwa chanji mulinkulingalira zoipa m'mitima yanu? Now, Yesu akuyamba kutulukira, kuwulula za kumene liri dzenje namba 17 limene ziwanda zimakhalako. Mwanjira ina, munthu amene mkati mwake ndi dzenje la uchimo, dzenje la ziwanda, chimene amatulutsa chimatuluka ku dzenjeko, ndiye dzenje limeneli pa vesi limeneli likutchedwa kuti mtima. Tamverani, ndiye kuti pakati pa maganizo ndi mtima ndizo zipinda zimene ziwanda zimatha kubisalako kwa munthu ameneyo. Choncho tiye tione kuti dzenje limeneli Yesu akuliona ndi akuona kuti amene abwerawa akuazindikira kuti maganizo awo ndi oipa. Ndi akuti chifukwa ninji muli nkuganiza zoipa m'mitima yanu? ndi akutchula maganizo ndi mtima so tamverani ziwanda zimalowa mwa anthu nkukakhala mwa munthu ndiye munthuyo akamasunga ziwanda limakhala kuti limenelolo ndi dzenje limene ziwanda zija zimabisalako Ndiye tili ndi anthu amene amangochimwa chifukwa iwowo akonda uchimo, koma pali gulu la anthu limene ziwandazi zimakhala mkati mwawo ngati malo obisalako ziwanda, kwa iwowo kukhala ka dwelling place ka ma demons, kuti zikhoza kukacheza. kutsidyako, koma madzulo zidzagona mommo. Zikhoza kupita kukamwa madzi ngati zimamwa, koma madzulo zikhoza kubwera mommo. Zikhoza kupita kosamba ngati zimasamba, koma madzulo dzibwera mommo. Dzimakhala mwa yayawa. Awawa akuti amafuna kuatukana amuna awo mpaka kumaganizira zowalembera chiwembu abusa a pampingo pawo kuti awanamizire kuti akuchita chigololo ndi iwowo ndipo iwowo akuti akakhala mboni pa tchalitchi kuti adagona ndi ine koma zili zabodza. ndekuti mwayayawa ndi dzenje ndi dwelling place ya ziwanda malinga ndi mtundu wa zamaganizo amene akutuluka mu mtima amatanthauza kutuluka kwa ziwanda zokhala mkati mwako kukachita manifest kunja kwa thupi lako now yesu akuliona dzenje limene maso anu simmaliona ndi pamene pagonera kuti Yesu anali ndi maonekedwe a umulungu. Bible likuti angakhale nali nawo maonekedwe a umulungu koma sinachiyese cholanda kukhala Mulungu, buku la Afilipi limatero. Now potenga maonekedwe a umulungu. Ndi awawa mukuwaona yapa amene Yesu ankanena kuti angakhale nali nawo maonekedwe a umulungu. Now pokhala kuti amene amaona za mumtima ndi kunena za mumtima wa munthu ndi Mulungu yekha, okhala naye pafupi ku Kaperenawo akuyamba kuganiza kuti uyuyu ndi munthu ochimwa kwambiri. chifukwa. Ndi chifukwa ninji akuchitira Mulungu mwano? Chifukwa chake ncha kaudindo kowona mayenje obisika dzenje la munthu kukhala kokhalako ziwanda, amene amawona mkati ndi Mulungu. Now pamenepa pakutipatsa umulungu wa Yesu. Chimene buku la Afilipi ankanena kuti sanachiyese cholanda anzathuwa pano atampeza kuti walowa ku ofesi ya Mulungu yoona za mumtima, yoona mayenje obisika, dzenje limene lili secret kwambiri, limene ndi munthu, kumene ziwanda zimakhalako, iyeyu waona maganizo ndi mu mtima. Atangoliona thupi la munthu Yesu adaona zipinda ziwiri zokhala m'dzenjeli lotchedwa mtima. Adaona maganizo kukhala chipinda. Ndikuonetsensoni lero kuti maganizo ndi chipinda chimene chimapezeka m'dzenje la nambala 17 kumene ziwanda zimakhalako. Zimatha kukabisala ku chipinda cha maganizo. Ndiye kuti nthawi zonse poganiza kumeneku kumatuluka maipa maipaipa a kwa mdierekezi kumatuluka fungo lachabe kumaganizo ni kuchipinda cha dzenjero limene inuyo ndi dzenje namba 17 pakati pa mayenje 18 amene satana adandionetsa leronso mulungu akundionetsa zomwezo zimene yesu adakaona komatu kuona chipinda chimenecho malinga ndi ndondomeko za satana mdyerekezi pamodzi ndi umunthu wa munthu ndi ofesi yapamwamba kwambiri imene Pakuganiza singachitike ndi cholengedwa chirichonse kupatula chimene chiri ndi mphamvu za umulungu. Ndi chifukwa chake pa vesi limeneli mupeze kuti akufunsa kuti aa, nchifukwa ninji muli nkuganiza? koma musanafike pa ganizo lonkayikira limene yesu khristu akutionetsa pamene inenso lero ndikufuna kuti inu ndi ine tichedwepo ndikufuna inu ndi ine tichedwe pamenepa tidziwe kuti ngakhale ndikufotokoza ineyo kuti kuli mayenje amene ziwanda zimakhalako okwana 18, koma limodzi mwa mayenje amenewa ndi inuyo ndi munthu amene amadziwa adayamba kudziwa kuti ilili ndi dzenje. Udindo wodziwawo umayenera kuchokera kwa cholengedwa chimene chili ndi magawo a umulungu. Tiyeni tibwereze chapter number 9. Ndipo iye analowa m'ngalawa, nawoloka, nadza, ndikulankhula mawu amenewa kwa inu nonse amene mumakayikiranso umulungu wa Yesu. Tamverani! Ndipo iye analowa m'ngalawa, nawoloka, nadza ku mudzi kwawo. Ndipo onani! anabwera naye kwa iye munthu wamanjenje wakugona pa tchika, ndiye kuti adali wodwala kwambiri, ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chawo anati kwa wodwalayo, Limba mtima, mwana, machimo ako akhululukidwa. tamverani ndiye kuti apa pakuonetsa kuti matenda a manjenje kapena ena mwa matenda amene amadwala munthu ndi zizindikiro zakuti munthuyo ndi kadzenje ndipo chiwanda cha mtundu umenewo chikamagona mmenemo thupilo limaonetsa reaction yosonyeza chimene chikugona mkatimu sakumva munthu ziwanda zikamagona mdzenje lotchedwa munthu thupi nthawi zina limaonetsa zizindikiro zakuti chiwanda chikugona mdzenje la munthu otchedwa munthu. Now, pali matenda tsono amene ife poyang'ana timayamba kunena kuti awawa amadwala pa mwezi kamodzi ndipo nthenda yawo njakuti. Kutanthauza kuti nthenda zina zimene timadwala ndi chizindikiro chakuti limene lili ndi dzenje la kumidima. Ziwanda zimagona mkadzenje kotchedwa munthu. Ndiye pamakhala reaction yosonyeza ndiye reaction ya matenda amene amakhala kuti ziwanda zikukhuzidwa anali manjenje. Now, pokhala mmanjenje Tchimo ndiye muitano wa ziwanda kuitanira m'dzenjemo, kusatsa malonda ku empty kuti nyumbayi tikufuna olowa kuti adzakhalemo ndi tchimo limaitanira oti adzalowe mwatsoka tchimolo limakaitana manjenje nkumadzakhala m'menemo chiwanda chotchedwa manjenje chimene chikakhalamo chimagwedeza thupi ngati chizindikiro. Apa Yesu afuna kutionetsa kuti manjenje asadalowe kapena kuti manjenje anachita uyitanidwa ndi machimo. Akakhululukidwa machimo, limene ndi bwenzi la manjenjewo, manjenje atuluka. Sadamvebe munthu Chichewa mpaka lero. mpingo wa Mulungu. Munthu ayenera kusamalira bwino zochita zache pozindikira kuti munthu anaikika kukupulumuka mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Yesuyi ndi mzindikiri, ndi scanning machine. Sakumva munthu. Ndi scanning machine imeneyi. imene imapanga sikana thupi ndi atachita sikani thupi la akulu amenewa lidapezeka kuti ndi dzenje muli manjenje tsono manjenjewa abwera ni uchimo ndiye potuluka uchimowu atuluka limodzi nchimene anabweretsa. Inu mukapanga lendi nyumba, alandiroda akati tuluka m'muno, mumatuluka nkatundu amene munabweretsa. Mmasamuka naye. Zimene mukuona kuti simungasamuke nazo zidatha, mmaotcha kuti musamuke mawa. kuotchaotcha kuti msamuke nzokhazo zanu koma chodziwika nchakuti mumasamuka ndithu ndipo inuyo zivute zitani katundu wanu mmachotsa. nkhani yosausa. Ifetu tsiku lina nayaya tidapangako mavuto omwewo atipeza mnthawi imeneyi munthu wina adatipatsa nyumba ni ulephera kulipira ngakhale nyumba ya lendi titatuluka ku chipembezo cha satana ulemelero watha ndiye tidakapanga nyumba yina osati lendi koma munthu ameneyi adatiuza kuti ndibakhalamo Ine ndikagwira ntchito ku Chikwawa ndiye bwerani mudzidzadikirira m'nyumba. Sinimaiwala, unali mwezi wa December kulowa January. Mvula itangogwa, uzuzu unatuluka pa tauni ya Lilongwe mu location ya Area 23. Cha ku thanki uko, nkhani yosausa. uzuzu koma udavuta chaka chimenecho uzuzu ngati wamasenga vanthu tili pa zero tilibe chilichonse tipanga bwanji ni vana uzuzu waluma kwambiri ndiye ndati ayaya apatu tikufunika tipeze mankhwala a uzuzu ndiye timatenga zigamba za zitenje kuzipotapota N'kachipotapota ndiye chimene chija m'machiyatsa moto n'kuchimangirira kudenga. Ndiye chiutsi cha nsalu yonyekayi chikadzadza m'nyumbamo chimakomola uzuzu ndiye timagona. so zimene zija zikamayaka chimapezeka kuti mapisi ena amatsalira kuti sadanyeke mwazizizi eni ake nyumba achokocha ntchito kumene analiko tidangoona cha m'ma 9 koloko ya mamawa atulukira akulowetsa katundu muli katundu kale wa ife nkhani yosausayi eni ake nyumba abwera nanga tipanga bwanji woyenera kutuluka ndi ife m'busa wina wa assemblies of god adatiganizira kuti aa achimwene zavuta kwambiri nde adandipatsa ndalama kuti nkayang'ane nyumba nde tinathamangathamanga mu lokeshoni nkuyipeza nyumba Yoipeza mwazizizi yotere, tidasamusa katundu wathu n'kuiwala kumasula tinsalu tija tonyeka timene ife tinkanyeketsa kuti tiphe uzuzu. Takakhala ku lendi. Tsiku la nambala folo tidamva kuti tikuitanidwa ndi amfumu. ine kupita kwa mfumu akuti amfumu tamverani kuli milandu kuno ine milandu yanji ndabwera akuti kumene mudapatsidwa nyumba kuti mdzidikirira akuti mupite mukasiye mukachotse nyanga zanu zimene mwacho- munasiya mnyumbamo nyanga akuti ee akuti inu munthu wokhwima kwambiri ndi mfiti pamene mulipo pamenepo ti ufiti tasiya

katundu wache, dzotsalira dzophera udzudzu dza mbota ya nsalu zimene tinkanyeketsa kuti utsiwo udzipha cha olakwa ndine chifukwa ndidasiya katundu nkadakwera kudenga koma pokhala adabwera mwazizizi ndalephera kuchotsa katundu Now, nikuperekera chisanzo pano kuti mukamasamuka mmachosa zanu ndiye Yesu adadziwa chimene chinabweretsa katundu uyuyu otchedwa manjenje mwa munthuyu ndi akuti ndikukuuza kuti machimo wako akhululukidwa. Now, pokhala kuti udindo okhululukira machimo ndi kuwulula kuti umumu muli manjenje ndipo muli ziwanda kapena kuti limene lili mdzenje zili mdzanja lache la yesu ndi akuluakulu yapa adayamba kukayika akuti aa ndiye poyamba kuganizira nawonso akutulusa chimene chili mdzenje ndiye yesu wachiona ndi akuyamba kulankhula pa vesi namba 4 akuti ndipo yesu pozindikira maganizo awo anati pamene pakundigwira mtima ndi apa chifukwa ninji chifukwa chanji muli nkuganizira zoyipa m'mitima yanu now ndiye kuti verse number 4 gawo loyamba 33 minutes likutipasa yankho lakuti dzenje nambala 17 limene ziwanda zimakhala ndi mumtima wa munthu tiyeni tipiteni ku buku lina mariko chapter number 7 pa mariko chapter number 7 akutipasanso chinthu china chake

koma tiyambe kuti tiyambire ndi tiyambire ndi mutu wa kapena mawu apamwamba apa vesi nambala 7 nikuyankha funso koma uku ndikuphunzisanso dzenje lina nambala 17 limene anthu mwakhala mukusakasaka kuti tatimalizireni phunziro la mayenje lija sindinamalize lero ndayamba kuti nikuuzeni kuti bwinotu muzifuna kudziwa mayenjewa koma iweyonso pawekha ndiwe dzenje lina lakumidima miyambo ya makolo awo yesu akuyankha. Ndiye tikuyamba kuphunzira kuyambira pa vesi nambala 20. Ndipo anati, Chotuluka mwa munthu ndicho chidetsa munthu. Tsatu mwa munthu. Yesu akupitirira kufotokozera dzenje. Mateyu ndi Maliko akunena kuti mumtima mwa munthu ndiye dzenje limene ziwanda zimatulukako. Ndiye kuti ngati pali ziwanda zimene zili ku Zakamaya, ku mayenje amitundumitundu amene tidawatchula aja, lina dzenje ndi munthu. Ndiye Yesu akuyankha kuti, ndipo anati chotuluka mwa munthu ndicho chimadetsa munthu. now chizindikiro chachiwiri chakuti munthu ndi dzenje la kumidima padzenjepo pamatuluka ndiye zimene zikutuluka ku dzenje ndi zimene zimanena mtundu wa dzenjero now ndiye yesu akuti chimene chimatuluka mwa munthu ndi chimene chimamdetsa munthu Ndiye kuti munthu akufunika akafike kumwamba ali woyera osati wakuda. Ndiye ziwanda zimalowa kudusa mu channel cha uchimo kukakhala mwa munthu nkuyamba kukatulutsa. Ndiye mwatsoka zimatha kutulusa osati uchimo wokha koma nthawi zina zizindikiro za uchimo wa kudzenje limeneli zimatha kutuluka m'dzina la matenda. ndiye kuti tili ndi matenda amene ndi zizindikiro za dzenje lakumidima amapezeka pakati pathu yesu pochiza amayamba kuchiza phata la muitano wa nthenda imeneyi koma mwa munthu mumatha kutuluka chinthu choyipa ndi chimene baibulo likunena pa vesi limeneli likupatseni umboni kuti dzenje munthu ndi dzenje lina lakumidima tioneni vesi namba 21 pakuti mkati mwache mwa mtima wa munthu mutuluka maganizo oyipa ndi ayamba kutchula chiwerewere. Musaiwale kuti tchimo la chiwerewere silimangoyenda ngati chinthu, koma limabwera mchiwanda cha miyendo iwiri ndi timanja tache nkulowa nkukakhala mu mtima wa munthu. Ngati muli wachisembwere, okonda chigololo, okonda akazi, okonda unyenganyenga ndi chizindikiro chakuti iweyo ndiwe dzenje sono taganizani kuti ndi mayenje angati mtauni muno ndi mayenje angati ku malawi ndi mayenje angati ku dziko lapansi nanga mayenje amenewa ma movable pit amapita mayenje angati mkachisi mudabwa kuti abusa akukanika kulalikira bwino timayenje kaya tachuluka kukalowa kukachisi kuja kumakalowa mayenje ambirimbiri mkachisi tsiku limodzi la sabata lokha mayenje 200 amene anabwera kukachisi mayenje 12 anabwera kukachisi now ngati munthu panokha Chiwanda cha chisembwere ngati chili mkati mwanu masana ano kuchokera pano pa Kamanda studio pakatikati pa mapiri a Kamanda muzindikire kuti inuyo ndinu dzenje limodzi mwa mayenje 18 amene ziwanda zimakhalako ndi iweyo ndiye chizindikiro chakuti iwe ndiwe dzenje ndi kuti mwa iwe baibulo likuti mumatuluka vesi 21 pakuti mkati mwache mwa mitima ya anthu pakumveka pano sono akati mkatikati mwa mitima ya anthu ndiye kuti akuphatikiza aliyense na amene anabadwa nkubwera ku dziko lapansi iyeyo limakhala dzenje limene chizindikiro ndi chotuluka mdzenjemo chimapita kukaonetsa chimene chili ndi iwe mukamati nikufuna mkazi mnyengane naye ndiye kuti dzenje likufuna likalowe ku dzenje linzache Mkazi ndikumfuna, chisembwere, kukhumbira, ndiwe dzenje chotuluka mwa iwe, chimachita kutuluka chiwanda. So sakumva, nifotokoze bwino. Mawu akuti, pakuti mwa munthu mutuluka za chiwerewere. Tamverani. Chili mkati ndiye chimenechi chimatuluka ndikukavala thupi.

Munilola ayaya, chimene nidzalephere ine m'moyo wokha basi, n'dzalephera kuyika moyo, koma zimene zimafunika pa munthu ineyo n'dzachita. Nili pano nakukondani, nili n'kanthu kakuti n'kuchitireni kabwino, mukanivomera. Mawu otuluka kukamwa amene akufotokozera amiya, anthetemya, achinyengo, onyenga, okola, akuti mkazi kumva n'kukodwa It's not ordinary ndi chimene cham'valachi. Chisembwere chikutuluka, chimatuluka m'chiwanda n'kumakafunsira si munthu. Kutereku ambiri amene ali pa ubwenzi ndi anzawo zimene zidanyenga m'ziwanda za chiwerewere adavomera ziwanda, sadavomere munthu. Chizindikiro chakuti povomerapa mudavomera ziwanda n'kuti mmene anyengana nanu simukhala nokha, chiwanda chimenechi sichimakhuta, chilibe kaso. Kaya ngoyera, wamahipi, chilibe naye kanthu, sichilondola hipi. chiwanda cha chiwerewere sichilondola kusalala kwa mabere sichilondola structure sichilondola ukongola sichilondola madimpwizi ayi chimampita chilibe maso chikafunsira kungoti pha kamodzi kachiwiri ka chapenya pena chifukwa chimachita utuluka Kutereku ni katundu wolemera osowa mafotokozedwe nkhani ya chisembwere chimachita utuluka masiku akumapeto ano mukapeza kuti zimenezi zatuluka kodi muli nayo mizimu yonyasa inuyo kodi inuyo sikadzenje ka pit of hell as am talking Mungafune mutapita kwa Yesu ndi amene amadziwa akuulula pano. Akuti mu mtima kachetu mwa munthu ndi mmene mumatuluka zinthu zimene zimakayipitsa munthu. Mwamva? Pakuti kunali kwabwino pamene anali kulenga munthu, ndipo anati, Zonse ndi zabwino pomupanga munthu. Zidachita ulowa zimene zidakadetsa Adamu nzolowa ndiye zimakatuluka

kuyamba kutuluka tsopano munayamba kale kale kufuna mkazi amene uja zimakatengana ziwiri zitatu zinayi zachisembwere dzadzadza tsopano mpamene umati koma nalelo palibe kuchitira mwina nifunsira ine ndimuwuza kuti unigayire nambala funsa kwa makono kwa manambala kunyengana kudayamba kugona mmanambala wanthu akunyenganirana manambala palibetu zaka zino niukufunani a ayi ndigaire nambala akampereka wavomera kutereku ukam- ukalandira nambala mamuna umati zatheka basi wanilola chifukwa walandira kunyengana kwa manambala nkutali nibwerere koma ninene kuti inuyo ndinu dzenje ndipo ngati chiwerewere chikutuluka kwa inu ndiye kuti ndi dzenje limenelo so nikuyankha kuti chemwali ndinu dzenje la satana mdyerekezi lakumidima pakati pa maenje aja lina mwa dzenje limene adandilozera adanena kuti mtima wa munthu kapena pa munthu ndi dzenje limene mukhoza kukapezako ziwanda zitabisalako chifukwa chake kumakhala misonkhano ya chipembedzo cha satana amene amakalowa satanic worship ndi kumakhala nawo matempo kukapembeza nawo s- satana chitanthauzo chake nchakuti ndiye kuti ndi dzenje limenelo mayenje akumana zikufuna zikasonkhane zikalankhulane nde dzimapita ndi thupi langali kuperekeza ineyo zili mkati mwanga nde niupita nazo ku msonkhano wa chipembedzo cha satana dzikakhala ndi ludzu loti dzimwe dziufuna chimanga choola chokhala mkatoni nde zi- zi- chi- chimapezeka kuti mmabala m- mmisika yogulitsira chimanga choola sakumva munthu dzoledzeretsa ndiye chimayenda tiye mpaka kukafika pamenepo chiufuna chikamwe mwamwayi chimakapeza supika ikujowa nde amakajowesa pa supika kukujowesa pa chidalamu kenako nkungokuonetsa kuti kulinso woyera bwino kuno ovula kale dzatuluka dzimakuuza kuti upite zachiwerewere ni uchimo kutereku amene muli nzibwenzi koma muli kutchalichi inuyo mmayenje akumidima amene muukonda zonyengana koma muli kutchalichi inuyo ni anthu amachimo inuyo mmayenje akumidima samapusisidwe eh tuluka satana tuluka atuluka apite ku mayenje ali mbwee siziuvutika zimtuluka umo kulowa momwemo futi mayenje mbambirimbiri tili kukachisi komweko amene mumakonda zofunsirana kutengana nkumakavulana mudziwe kuti inuyo m'mayenje akuchimo komatu moto wasungikira inu gahena zasungikira inu tsiku lina mkadzamaliza Matupi othamangathamanga achiwerewerewa mkadzamaliza chisembwere, moyo pamene ukupita kokatha, mkafika pachimake pakuti mkalandire chiweruzo. Tsiku limenelo ndi limene mukadziwe kuti anali Satana okhala mkati mwanga, mukupita kukatayidwa kumoto kumene simudzabwerakonso. Mwayi olapa kumeneko simukaupezanso. Lapani machimo musachite masewera lapani machimo musachite masewera M- mchedwa inuyo mdzenje dzenje lakumidima ndi inuyo malinga ni mmene baibulo ndi akuti chizindikiro chake ndi chotuluka mkati mwanu ndi akuti pakuti mkati mwache mwa mitima ya anthu mumatuluka maganizo oyipa zachiwerewere namba 2 zakuba mwamva mdzenje lija pali mwayi wakuti zachisembwere zikhozolowa zikapanda utuluka zimenezi zakuba zimalowa kukayandikana chifukwa chake achiwerewere kubaso sinkhani chifukwa amakhala malo ofanana malo amene zikukhala na amodzi waziona Yesu kuti mkatimu nikudziwiseni ku dzenje ili la munthu kuli mitundu ya, zise, ya ziwanda zimene zimakhalako koma tsopano apa tiyeni ndifotokozere momveka bwino pa phunziroli tikamanena za kumaenje ena aja ziwanda zake zili ni ntchito zawo zimene zimachita. Kwina kumatuluka zangozi, kwina kumatuluka ziwanda zoti zikupita zikangoika ming'alu, zina zikupita kokadya chimanga, kukolola, nzako akolola iwe osakolola iyayi, fetereza unathira. zina zina basi zo- zomwa magazi pantundatunda kupunthwa koma chibala zina zomwa mafinya bala losapola zifuna zizidya zowola za mthupi mwa munthu za chivampaya vampaya eyi kumamwera magazi mafinya pa thupi la munthu mabala osapola zimatuluka kukapanga koma mtundu wa ziwanda zimene zimalowa m'dzenje lotchedwa munthu ndi zimene tikuzinena panozi, mtundu 1 wa chiwerewere. Namba 2 vesi 22 ya buku la Maliko akuti zakuba zimalowa nkukakhala mmenemo zakuba. So nkafika pamenepa ndimamva chisoni kwambiri kuti ziwanda zakubazi nazonso zidalondola ziwanda zachiwerewere ndiye zidapita ku tchalitchinso kudalowa ziwanda zakuba sanazione anthu koma ine ndinaziona yesunso adaziona musayiwale kuti anthu akuwauza apapawa ndi amene adapita kwa yesu amene adapita ku kachisi kufuna kukamva kufuna kukamva mawu amene Yesu adzilankhula ndiye kuti amanena ndi anthu amene tingawatche kuti opembeza kapena okonda kukhala pamene pali za chalichi tamverani ndiye pamene ziwanda zaku zachiwerewere zatuluka nkumakachita chisembwere kuchokera mwa iwe kumakagona ndi azimayi kumakakhutitsa zilakolako za ziwanda nkumabwera kudzakhala mwa iwe kenako zimakhala ziwandanso zakuba ndiye ndimati ndinene kuti ziwanda zimenezi zakubazi zinasonkhana mpaka kukafika ku kachisi wa mulungu zili ku kachisi zakafika zafika koba tamverani muone pano ndi chinthu chodabwisa kwambiri kufotokozera kopita patsogolo zimene tionezi nzinthu zina zimene anthu ambiri simungaganizire koma lero ambuye atithandizire kutidziwitsa Tsono taonani, vesi namba 7 yatifotokozera za ziwanda zakuba zimene ndi umboni wakuti zimapezeka mwa munthu ndipo ngati iweyo uli ndi mzimu wakuba ndiye kuti chimenechi ndi chizindikiro chakuti iweyo ndiwe dzenje lakumidima. Ndiwe dzenje limene ziwanda zimakhalamo. Now, dzenje limeneli silili kunja kokha, limaonekera pakati pa kachisi ndipo lilipo ndithu. Tamverani. Ziwanda zakuba zikulamulira pakati pa kachisi. Simukudziwa, koma tadziwani. Madzi aja amene botolo lache timaligula fili handede. Ngati mukuligula pa msika wolongosokako, pa Shoprite, pa Chipiku, pa supermarket, pa golosale ya Nyoni, pa golosale yokulirapo, pamakhala madzi amene timakagula okumwa, madzi enieni okumwa aja. Apolofeti ndi abusa amene alowedwa ziwanda zakuba, tima pit of hell, Koma tinasonkhanisa wanthu pamodzi, timapasa madzi, madzi a botolo limene limakutengedwa laulere, iwowa akuligulitsa botolo la madzi lija pa mtengo wa K30,000, K50,000, anoint water. Ziwanda zakuba zalowa ku kachisi Masiku a mtunda wotsiriza Kalanga kalanga ulendo wafika pothina kwambiri Ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu Wakuba koma kusonkhanisa wanthu mdzina la yesu lomweli akatilanga mukalangika tikaonongeka ngati sitingakonze machimo amenewa mpingo wa mulungu mbava za chikhilisitu zitavala chovala cha nkhosa zapita pakachisi zatunga madzi Ndiye botolo la madzi la K200 limene pa okala ya anyoni akumapanga K100 a m'botolo, K50 a m'pulasitiki. Madzi okumwa. Kuligulitsa m'dzina lakuti akuti madziwo ni ozozedwa ndi anoint water. Ndimafuna muone ziwanda zakuba ma pit of hell amene mwasonkhanira. kukutungirani madzi nkukugulisani sate sauzande m'dzina lakuti madziwo akuti awadzodza. Wadzodza ndani madzi? Madzi a wota bodi wadzodza ndani? Madzi oti muli kololini. Mukumdziwa kololini? Kodi mumadziwa kuti palibe kuphatikizika pakati pa kachisi wa mafano ndi kachisi wa Mulungu? Madzi mwathira soda wota. nkhani yosausa madzi mwathira kololini nkhani yovuta kwambiri yovuta yovuta kuifotokoza kwake yovuta kuilongosola kwake kodi muganiza kuti madzi akuti muli kale mankhwala purify water to purity ya madzi choyeretsa muyeretsi wa madzi wochoka ku milungu ya mafano mwamthira m'madzi madzi omwewo amene muli kololini mulungu wa mafanoyo momwemo ndi mmene inu mukunena kuti mwapempherera ayera madzi amenewo nkhani zosausa tamverani Tamverani mpingo wa Mulungu. Bwanji tidzingomwa madziwa m'dzina lakuti tikumwa madzi basi, koma kuti tiphatikize madzi akumwa eniyeniwa mmene tathiramo kololini, madzi amenewa nkunena kuti nde amenewa ngoyera. Yesu walowa m'madzi amene Yesu walowa m'botolo akuchizani ali m'botolomo. pamene papangidwa anointing water ine ndiwona ngati nditi ma pit of hell kumene kukutuluka ziwanda zakuba zakhala bwanji zinthu chakayikitsa nchani ngati si giliselini nkhani yovuta kwambiri giliselini ndi 300 kwacha wa nyoni wanyamata omata

uchita kuthira bwino bwino nkumata malebulo yemwe uja wa 300 ukuku mbava zikuti ndi anointing ndakutigulitsa 55000 mafuta wodzola aja a 200 kwacha mapolofeti ndi mapit of hero tina sinonsetu ena mukupemphera bwinobwino koma nzanu

2024 the year of boom hey, akuti tumbuyo kudalitsi akuti dalitso the year of boom. 2024 the year of boom. kuwagulitsa wanthu inu kungomva kuti 2024 ndi the year of boom. mkagula mafutawa odzola giriselini oliva oyilo nku- nku- nkumata chithunzi cha iyeyo ndi mkazi ache kukugulitsani inuyo kuba mumatuluka baibulo likuti mapit of hell amenewa kuti muwadziwe mumatuluka zakuba Ziwanda zokuba zikukatumphukira ku kachisi koma ife osaziona. Nkhani yosausa, nkhani yosausa. Chikamvumbuluka pa mtunda tunda, chavumbuluka pa mtunda tunda. Kuti inuyo mlemere, kuti inuyo mlemere, mukufunika seed. Anakuuzani ndani akuti pafunika mpereke kaye seed mu- mu- mu- mudzale kaye ndiye mukadzala ndiye zidzamera basop basop ngambe ukasula ufa wa wanthu koma ndimati nnene pano kuti mapit of hell amenewa akugulitsa madzi kutulukamo ziwanda zakuba akugulitsa mafuta kugulitsidwa michere kumagulitsidwa masamba atiyi ma pit of hell kodi zikumveka zimenezi now ndimafuna nnene kuti mumtima mwache mwa munthu ndi mmene mumatuluka zakuba ngati ndiwe mbava ya njira iyi kapena inayi kaya umaba utavala tayi baibulo lili mdzanja

Okuba akumapita ku Ghana kukatenga ziwanda za upulofeti, nkumabwera nazo. Anakalaino, nkumabwera nawo. Akuba, ziwanda zakuba, z, muzipeza zikuyendayenda ku dziko lapansi, kuabera wanthu m'dzina la tchalitchi. mdzina la tchalitchi mulungu akuti mpereke nyumba wanthu agulitsa mapoloti kukapereka kwa apolofeti kuba ndi ma pit of hell sakumva munthu wanthu akutenga masalale onse osadyako olo wantambala sakuperekatu chifukwa chakuti afuna kutero ayi koma achita kuwuzidwa kukachisiko ni mtsogoleri kuti salale ya mwezi uno yonse Autero Mulungu, Mupereke kwa ine, akunena Mulungu, ziwanda zokuba, ma pit of hell mumatuluka zimenezi. Kodi munilola kuti ola limeneli likhale chigawo choyamba cha phunziroli tipite ku chigawo chachiwiri chifukwa vesi namba 21, 20 to 22 sitidaimalize chifukwa tilekeza pa vesi namba 23. m'buku la Maliko. Ambuye akudalitseni, khalani pomwepo kuti mumvere chigawo chachiwiri cha phunziro la lero.